Ar dearmhad shíl táid go deimhin agus tosnóimid le Luachma Caisleán Laighnigh, an mheitheal is gnóthaí is dócha fud fad na tíre. Seo mar a chuireas chun páirce Aidan McGrath sa chúl mar is gnách agus dosaen aon duine déag a bhí páirteach sa chluiche leathcheannais peile, ina measc an líne lán chúil ar fad, Joey Hennessy agus Willie Eviston, ana-chuid taithí acu súd. Is dócha gurb é Lorcan Egan a chuirfear ar Darragh McCarthy agus taobh leis tá Brian McGrath thar a bheith cinniúnach. I lár na páirce, beirt idirchontae, ba dheacair Noel McGrath a shárú mar iománaí ag lorg an ceathrú bonn contae inniu agus tá deich gcinn de phointí aige Connolly taobh leis. I measc na dtosaithe mar sin, arís, fuílleach taithí anseo, Tomás McGrath ar an ndaichead slat. Athrú amháin ón gcluiche leathcheannais is ea go bhfuil Liam Treacy istigh in ionad Ciarán McGrath agus gan dabht príomh-naoscaire na foirne John McGrath, i gcúinne amháin, agus an Captaen Liam McGrath sa chúinne eile. Tuaim Uí Mheára, sé bliana déag ó bhíodar anseo go deireanach, an fhoireann chéanna is a thosaigh an cluiche leathcheannais ag dul chun páirce arís inniu gan ach dhá chúl géillte aige Rory Brislane agus ag an gcuid eile acu sa chraobh go dtí seo. Bhí Barry O'Connell ar phainéal sinsir Luimnigh i 2018 agus tá na seanfhondúirí ansan mar chnámh droma ar a gcosaint, Andrew Ryan agus captaen na foirne Liam Ryan lasmuigh. Anois dúshlán mór groí roimh Robbie Quirke, a bhuaigh Craobh na hÉireann faoi 20 cúig bliana ó shin le Tiobraid Árann, agus Conor O'Farrell, an féidir leo a ndóthain a bhuachtaint i lár páirce? Sin í an cheist. Má bhuann, Kevin McCarthy le cúig cinn de phointí sa chluiche leathcheannais, Darragh McCarthy, an príomhnaoscaire, dó a seacht aige siúd ón lá deireanach, ógánaigh é fhéinig agus Adam Hall a bhfuil cumas go smior iontu. Noel McGrath, gan dabht, ag imirt níos a haon ansan do Luachma Caisleán Laighnigh. Seo anois an deartháir Brian, an sprioc a bhfuil aimsithe aige, Brian McGrath, dhá phointe an taobh. Anois léamh maith déanta ag leithéidí Noel McGrath ar sin agus a chamán súd a leagan sliotar chun talún. Smeach ana dheas ansan Tuaim Uí Mheára agus tá ábhar spáis anso siar go cliste agus go deas go dtí Conor O'Farrell agus tá an t-aicsean déanta aige siúd chomh maith, táid chun tosaigh arís. Noel McGrath, Mar is dual dó a dhéanamh ag dáileadh pasanna, a pháirtí lár páirce Connolly coiscéim deas leataobh laistigh chun an spás a chruthú tá an cruinneas thar barr ag an dá thaobh. D'fhan sé amuigh fén bpáirc, an ceann san seolta isteach go deas, ní foláir nó geobhaidh tosaithe eile beagáinín breise spáis. Toisc McCarthy a bheith á fhaire, déanta ar fheabhas ag Kevin an Deartháir agus arís a gharsúin a leithéid de thaispeántas sa chéad ocht neomat. Cé gur eacnamúla Tuaim Uí Mheára as na seacht gcinn atá cruthaithe acu fhéinig, Delaney anois isteach anseo, obair mhaith ansan istigh aige Eviston agus bualadh deas aige Darragh McCarthy. Tá sé óg ach tá ceann críonna ar an gcolainn óg sin agus tá an pointe fachta go hálainn ag an Deartháir Kevin. Isteach anso go dtí Tomás McGrath, an tríú McGrath, cíoradh ar a Liam an captaen thar n-ais anso, Tommy Maher, agus siar go dtí Noel McGrath a thosnaigh an ghluaiseacht, trasna anso go dtí John chun slacht a chur air sin mar ghluaiseacht agus an méid sin déanta, gluaiseacht ana-bhreá. Is dóigh liom go gcaithfidh tú. Dhá neomat mar sin a chuirfidh Alan Tierney Tá buille fachta ansan aige Jack Delaney ach tá sé ina sheasamh arís. O'Farrell, isteach go dtí Delaney, póca beag spáis agus is leor san chun an pointe a chlárú. Sea, ach an pas isteach ansin ó Conor O'Farrell.
Brian McGrath. Déanta go deas aige. John, ag bogadh amach go dtí an dtrian láir agus tá sé sin inchurtha le haon scór tráthnóna.
Sin an scór is fearr a chonaiceamar inniu go dtí seo. John McGrath an dara cheann ón imirt agus ar an taobh mícheart den pháirc.
Anois mar sin ón bpoc amach a bhí gairid. Tá Tuaim Uí Mheára fé bhrú. Liam McGrath ag teacht isteach i lár slé. Pointe tábhachtach ag an gcaptaen, díreach roim leath ama, dhá cheann anois ann. in úir na saighile. Seo mar a sheasann sé, mar sin, ag an mbriseadh, Luachma Caisleán Laighnigh 0 12 Tuaim Uí Mheára 0 10 Síos chugatsa a Dhara, Ach seo chugainn Tuaim Uí Mheára, a d'iarraidh an tarna craobh is fiche a bhuachtaint ach an chéad cheann le sé bliana déag agus deis aige Darragh McCarthy, níl an oiread san feiscithe againn ón imirt, Lorcan Egan ag cur stop leis ar dtúis ach, McCarthy ag cur bonn fé fhéinig agus pointe breá fachta ag Noel McGrath, gliocas sa bpearsa a thuillfidh an cúpla orlach spáis do, seolta isteach go dtí an driotháir John, arís an corp idir é agus Liam Ryan, an cosantóir, agus uille ghéar agus an ceann san idir na cuaillí, pointe an taobh sa tarna leath. An sliotar, scuabtha chun siúil ón dtaobh eile anois, Brian McGrath arís ag léamh na himeartha go diail ar fad, Noel, ag rothlú! Bhuel má ba phas é sin bhí sé dochreidte! An triúr McGrath, Noel, trasna anso go dtí John agus anois fachta aige Ed Connolly, isteach go dtí John arís, anois mar sin McCormack agus tá pointe fachta aige McCormack, gluaiseacht dochreidte ansan agus na McGraths ina lár istigh. An slua, tuigeann siad go mba sheans é sin John McGrath. Passáilte go cliste aige siúd isteach anso go dtí McCormack, Farrell sínte, McCormack os cionn a ghualainn siar an tarna pointe. Trasna anso chuige arís, léite go maith aige Andrew Ryan. Bhí sé ag cuimhneamh ar dhul gairid ach do chuaigh sé meánach. Conor O'Mara an té is éifeachtaí dos na hionadaithe go dtí seo. Na guaillí oscailte aige Conor an t-éinne amháin atá tar éis pointí a chlárú seachas Darragh McCarthy sa tarna leath. Dhá cheann aige seo anois. Á, sin an dara ceann agus sin ceann iontach. Tháinig sé amach chun tosaigh ansin.
Agus Liam McGrath, an captaen, bainte den bpáirc ach beidh Liam ag súil go bhfuil cúram amháin eile fós air. An-cheann gafa aige Connolly. An-chluiche go deo imeartha ag an bhfear so amach anso go dtí Tommy Maher. Gafa thairis an líne cúig mhéadar is daichead isteach anso. Ciarán McGrath a bhí le tosnú mar lántosaí. Tá sé istigh anois. Ardobair aige captaen Thuaim Uí Mheára ansan. Agus gheobhaidh siad an briseadh. An ngeobhaidh siad an cúl, má tá? Tá siad trí cinn de phointí chun deiridh Robbie Quirke chun é a chúngú go dhá cheann. An méid sin déanta aige Robbie. Siar anseo agus, bhuel, smut den ádh ansan le Eoin O'Connell fachta thar n-ais aige féinig agus McGrath agus McCormack mar ionadaithe tar éis scóráil agus tá an cúl a bhuafaidh an cluiche ceannais fachta anseo aige Paul McCahey. do Luachma Caisleán Laighnigh. Á, sin scór iontach ansin ag McCahey ansin agus cruthaithe ag John McGrath ar an gcliathán agus an t-ionadaí eile a tháinig isteach, O'Connell. Ana-chomhthuiscint. Caithfidh siad bogadh anois, tá an t-am ag imeacht.
Ceann mór fada ag Rory Brislane. Isteach i mbéal an chúil anseo tá an sliotar ag preabadh. O'Meara, a leithéid de chúl! Conor O'Meara! Conas a dhein sé é sin? Draíocht!
Rinne sé le lámh amháin agus sin an méid a bhí le, a bhí sé in ann a dhéanamh mar gheall go raibh sé tarraingthe siar ansin. Féach anseo, bhí ceathrar taobh leis. Féach anseo, tarraingthe siar, brú ag teacht. Cad é mar chúl ansin ag O'Meara! Haon a dó aige Conor O'Meara agus ar iompú do bhoise an cluiche sa tsiúl arís. John McGrath agus freagra láithreach aige Luachma Caisleán Laighnigh ó dhraíodóir amháin go draíodóir eile. Ah, cad é mar scór ansin ag John McGrath, freagra a bhí ag teastáil ansin. Ó, Luachma, féach anseo, ghnóthaigh sé an sliotar é féin, an chéad bhotún déanta ag a Andrew Ryan, chaith sé isteach. Chun tosaigh aige Noel McGrath, pasáilte amach, is iad Luachma Caisleán Laighnigh ó lár an chontae curaidh sinsir Thiobraid Árann fé stiúir Éamonn Kelly agus tá an chraobh buaite don gcúigiú uair riamh acu. Is iad curaidh sinsir Thiobraid Árann arís, scór deireanach anseo i Staid Semple, Luachma Caisleán Laighnigh, dó 19 agus haon 17 aige Tuaim Uí Mheára. And I'd just like now maybe to ask Murtagh to come in and present the cup to his own parish, to his own club and their captain Liam McGrath.
An-áthas ar fad ansan ag Séamus Maineog agus an corn ina ghlac agus ní scaoilfear an greim go ceann tamaillín. Liam McGrath, captaen Luachma Caisleán Laighnigh agus an bheart déanta acu don gcúigiú babhta agus tuilleadh le teacht fé cheann seachtaine.